kuchokera ku unduna oyang'anira za m'maiko akunja kunoko ku malawi afotokoza kunena kuti anthu amene anamwalira pa ngozi ya basi ku south africa matupi awo akhala akufika kunoku ku malawi mawa ndithudi ndipo afikira ku mwanza border post ku boda ya mwanza yomwe ija yomwenso anthu aku zambia amayitchula kuti mwami boda iwo watu ndionena kuti abweretsedwa ndi boma boma linachita madongosolo onse kutino akanyamule kumene kudzana matransport onse bwinobwino wautali mpaka na kudzafika nawo kunoko ndipo adzifika mawa ndithudi pokambapo akunena kuti Ndi Amalawitu okwana 8 amene adamwalira pangozi imeneija. Chifukwa tikudziwa zoti ngoziyo mudali anthu ochuluka ndithu, ena a ku Malawi, ena a ku Zimbabwe ndipono ankakwana onse anthu 43 amene adamwalira pangozi imeneyi. Ndipo anthu 8 ndi amene anali ma Malawians. Nde pokamba kunena kuti pa anthu 8 amenewa munthu mmodzi thupi lake linapangidwa repatriated by the family kapena kunena kuti banja lake ndi lomwe lidanyamula thupi lake kuchotsa ku south africa kubweretsa kuno ku malawi pamene enawa ndiye kuti amadikira boma lichite madongosolo onse bwinobwino anyamulidwe azibwera mukudziwa kale si zophweka ndi zinthu zodula kunyamula maliro kuchoka nawo mtunda wautali ngati umene kudzafika nawonso kunoko ndiyeti pa anthu pamenepa patachotsedwa thupi limodzi la uyo amene achibale ake adakwanitsa kupanga repatriate padatsala nde kuti matupi 7 ndipo panopa matupi 6 ndi amene akubwera mawa amene apangidwe repatriated kudzafika pa mwanza border post kulowa kuno ku malawi ndekuti achibale adzapezeke zonena kuti akalandire matupi aja ndikukayika m'manda mwa ulemu wake ndithudi malinganso ndi chikhalidwe chathu ifeyo amalawi tsopano patsala thupi limodzi limodzi adabweretsa achibale 6 boma labweretsa nangano limodzi lili kuti thupi limene latsala ndi la mwana wang'ono latsala ku south africa komweko ndipo boma lakanika kulipanga repatriate pakanali panopa chifukwa chonena kuti pakufunikira nde kuti achite malinga ndi malamulo a ku south africa akuti dna test kaya mwina chifukwa choti ndi mwana kaya akufuna apange zimenezo akapanga ma dna test awowo kenako no nde pamene no thupi lija lidzipezeka zoona kuti mwina mwake likupangidwanso repatriated kuti lidzibwera kuno ku ku malawi nkhani ngati izi zimakhala nkhani zoswetsa mitima mitima ya amene adaluza pa ngozi imene achibale ndi yosweka ndipo mitima yathunso ngati amalawi ndi yosweka chifukwa tikukambawa ndi ma malawians pali tcheni pakati pathu pali tcheni pakati pa inu ndi ine timagawana china chake umalawiwo ndi omwe timagawana nde zovuta zikatigwera chonchi posatengera kuti zagwera ku banja la ndani kaya nda mtundu wanji zimakhala zagwera inu ndi ine nkhani zomvetsa chisoni zimenezi ayi tikamatere timafunika tidzingonena kuti no mizimu ya achibale amenewa ipitirize kuusa mu mtendere wosatha komanso mulungu amene amadziwa kutonthoza bwino kuposa ifeyo anthu atonthoze anthu amene adakhudzidwa ndi imfa imeneyi mwa direct achibale kuwapatsa mphamvu komanso chiyembekezo china pamene akulira achibale awo amenewa tiuzeni maganizo anu mu comment section ngati muli nawo pa nkhani imeneyi koma mukamatiuza maganizo amenewo osaiwalanso kulemekeza maganizo anzathu chofunikira kwambiri osaiwala kupanga subscribe ku channel chathu cha malawi trends tv kwa inu amene simunapange subscribe kuti nkhani zomwe tikumabweretsa panopa zizikufikani mosavuta akuti